mwachimwemwe komanso mwamsangala ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa mzati ine langa dzina ndi martha samuel kutulukiranso ndi programu ina ya amayi tingathe nde mwina mutha kumadabwa kuti kodi programu ya tsiku la lero yatitengera kuti chifukwa tikati tione kumbuyoku uh, kukuoneka kuti ayi pakuchitika mwambo wapaderadera pamenepa komano chimenecho ndi chifukwa chake ine ndili kuno kuti tionere limodzi kuti kodi pamalo pano pakuchitika zotani Ndili mu mzinda wa Blantyre ku museum kumene mabeka a mu mzinda wa Blantyre komanso madera ena ozungulira akumana malo amodzi kuti adziwane aphunzitsane zinthu zosiyanasiyana alumikizane komanso aone kuti kodi angapitise bwanji patsogolo ma bizinesi awo nde ndikhala ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene asonkhana pamenepa timve kuti kodi ulendo opanga chinthu ichi kuti chitheke unayenda bwanji ndizovuta zili zimene akumana nazo nanga ndi chifukwa chani anaganiza kuti mabeka akumane malo amodzi ndikudziwana nde inuyo mukhale pomwepo musandisiye ndekha pamene

anzanga osiyanasiyana pano timve kuti kodi iwowa ndokondwa bwanji kupezeka malo ano komanso akuona kuti ndikofunikira bwanji kukhala nawo pa mwambo umenewu nde apa ndili ndi anzanga amene akuwala kwambiri ndikulandireni zikomo kwambiri dzina lija ndi komwe mwachokera Ah, ine ndi Esther Sompo ndachokera mu blantyre muno Nkolokosa ah, okay chabwino tili pano pamene mabeka aku blantyre kuno komanso madera ozungulira akumana inuyo mukuona kuti uh, ndi chofunikira bwanji kukhala pa mwambo umenewu inunso okhala beka wa mblantyre muno Mm, zikomo kwambiri ineyo ndikuchitenga chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kupezeka tsiku laleroli Ah, kuti ndikumane ndi mabeka anzanga tiphunzisane ziwiri zitatu eya nde ndili osangalala kwambiri to learn from my friends and eya kuona kuti kutsogolo tizipita motani eya chabwino uh, mwina ndi zovuta zanji zimene uh, inuyo mabeka mumakumana nazo Ah, zovuta ndi ndi zambiri koma kwambiri ndifuna ndiphunzire nawo ma pricing wina amanena zake wina uku zake eya zinthu ngati zimenezozo so i'm so happy to be here Mm, exactly chabwino inuyo mufuna muphunzire kuchokera kwa anzanu inu ndi chani chimene mwakonza kuti mufuna muwaphunzitse anzanu pa mkumano Zambiri- zambirimbiri maresipi nosayamba eya ndathokoza mwina uh, mawu anu amene angapite kwa azimayi amene mwina akungokhala kunjaku samapanga china chilichonse ndi mmene ikonomi ili ku malawi kuno angakhale otani Ah, ine ndikukulimbikisani kuti muyambe kupanga china chake at least ka chimene mumakonda ngati ine i love baking a lot Okay. so whenever I'm, I'm, I'm angry, I bake. Okay. Whenever I'm fed up, I bake. Whenever I'm happy, I, I bake. So yeah, start doing something. At least chokubwereserani ndalama pa moyo wa tsiku ndi tsiku mmene dziko lathu lilili. Chabwino pomaliza muka munenaso dzina lanu lija komanso komwe mwachokera. Zikomo ine ndi Esther Sompo ndachokera Blantyre Nkolokosa. Komano dzina la business yanu. Oh, Esi Bites.

mmenemo ndi mmene tikuchitira kucheza ndi azimayi osiyanasiyana amene asonkhana kuno ku museum kumene mabeka akuno ku blantyre komanso ndi madera ozungulira akumana kuti azagawane nzeru nde apa ndilinso ndi munthu wina amene tikhala tikumva kuti ni ndani komanso uh, kunoko akuona kuti apindulako zotani ndikulandireni zikomo dzina lija ine ndi blessings ntupanyama brand name yanga ndi bully bakes malawi ndithu ah, ndinayamba kubeka monga ngati wachinyamata mmene Yes. mukundioneramu ine ndi Inde. wachinyamata Inde. nditamaliza skulu ndili ku skulu ndinapanga kale plani kuti ndikachoka kunoku ndikayamba kubeka ndi mmene ntchito zikuvutiramo nde ngati wachinyamata mu 2019 ndinayamba kubeka mpaka panopa ndikukhalabe ndikubeka ndabeka ndithu kwa zaka zingapo ngakhale Okay. ndili wachichepere inde
ukuoneka kuti ayi ndi wachichepere komano uli ni masomphenya chabwino mwina uh, ndi zovuta zanji zimene umakumana nazo iweyo ngati wachinyamata mu business imeneyi komanso umathana nazo bwanji chifukwa alipo wina amene akuonera kanema amapanga zomwezi komano pena amagwa mphwayi ngati angozisiya mwina kuchokera ku chilimbikitso kuchokera ku zimene iweyo ungafotokoze alimbikitsika ungayankhulepo zotani pa nkhani imeneyi Vuto lalikulu lomwe ndinakumana nalo mwina ndikuyamba kumene kunali kupeza kwa zipangizo chinali chinthu chovuta kwambiri komano ndi sapoti yomwe ndimapeza mu timakeke tomweto kumapanga ndimapeza kuti ndikukwanisa kuseva ndimatolera zinthu pang'ono-pang'ono kufika mu chaka chinochi ah, panalinso makastomers ena zoma- zobeka sizimalephera Yeah, so- ena umati kuwabekera sunapange satisfy koma chimenechocho ndimachitenga kukhala ngati kuti chinali chophunzirira kwa ineyo nde ndimaphunzira mwachoncho kufika pamene ndinafikapa komanso vuto lina ndikukwera kwa zipangizo Yeah, yeah. chimenechocho nde chakhala chinthu chovuta kwambiri kuti mitengono panopa imakhala yovuta kuti ndiyipange kutengera ndi kuti zinthu zikumakwera siku ndi tsiku Ndipo mukuona.
chabwino Uh, mwina eh, mumapezekera kuti inuyo kuti anthu amene akuonera kanema atha kukupezani ndi kukupatsani business ine ndimapezekera ku Chileka pa Chatha ah, okay, chabwino Ndipo. muli ndi mawu ena alionse ofuna kuonjezera ine ndingofuna kuwalimbikitsa achinyamata anzanga kuti business ngati yobekayi imaopsa kumayambiriro mm, mm, mm. komano tiyeni tizingoyamba chinthuchi tikangochiyamba mulungu atitsogolera mm. kwinaku kuti tizipezeka kuti tikukula pang'ono pang'ono tisagwe mphwayi mm -hmm. tisangodaliranso ntchito mm -hmm. koma tipeze maluso osiyanasiyana mm -hmm. ineyo ngati wachinyamata mzanu so mm. ndili willing kuphunzitsa achinyamata ena okay. amene okuti Okay. mwina pakali panopa zochita zikuwasowa kuti nawonso azazidalire paokha mtsogolomo tathokoza zikomo kwambiri Zikomo. zikomo zimakhala zinthu zopatsa chidwi ndithu tikakumana ndi ah, achinyamata ngati amenewa okhala amasomphenya eya kumakhala oyionera gemu patali ndi zinthu zosangalatsa kwambiri mmene moyo ukuyendera masiku ano kungokhala palibe chinthu chimene ungapange komano ukamakhala otakataka ayi ndithu umaona polirira ndiye apanso ndiitane ndithu mzimayi mzanga wina tione kuti kodi macheza ayenda motani dzina ndi komwe mwachokera dzina langa ndine harriet govati ndachokera ku machinjiri area 12 chabwino panotu pali mkumano umene mabeka akumana kuti agawane nzeru inuyo why munapanga chiganizo chofuna kukhala nawo mm, pa mwambo umenewu Ah, ndikudziwa kuti ndikamachoka panopa sikuti ndichoka chimodzimodzi ndichokapo nditanyamula china chake chimene ineyo sindimachidziwa chimene wina wake amachitha ndi experience imene wakumana nayo ku nkhani ya business mwina how to make profits mm -hmm. kuti business yanga ndiipanga bwanji mm -hmm. advertise mm -hmm. business yanga ikula bwanji mm -hmm. mwinanso nkutheka ndikumana ndi wina wake oti atandipanga connect kwa munthu wina mm, wake mm -hmm. ya mm -hmm. so ine ndikudziwa kuti ndikamachoka pano mm -hmm. sindichoka chimodzimodzi ndithu alipotu azimayi kunjaku amene amaziyang'anira pansi kuti ah ine mwina sindingakwanise zobeka izi si mbali yanga ku kitchen siziyenda e, sindingapange bizinesi pa zifukwa zakuti zakuti mungawalimbikitse bwanji azimayi kunja kuti asamangokhala koma azipanga china chake mzimayi amene amangokhala ndikulangize chonchi bizinesi yoyamba nthawi imene abambo adwala kapena amwalira ndi ntha- ndi bizinesi yovuta imeneyo and sumayiona profit yake and umaona kuti utha kutenga belu ya mandasi kupita nayo pa msika nkukabwerera onse opanda ina iliyonse kukugulitsa umaona ngati munthu wina wako wakulodza ndiye panopo nthawi ilipo pezani mpa- mpata phunzirani anthu ophunzitsa mabizinesi o- obeka ndi ambirimbiri kani mandasi alipo ambirimbiri aliyense akuphunzitsa anthu akuphunzira pezani mpata phunzirani yambaniponi bizinesi zinthu zizakuchitirani bwino ine ndathokoza zikomo kwambiri Zikomo kwambiri. komano dzina la bizinesi yanu ndi komwe anthu angakupezeni kaya ma social media mo apange bwanji kuti akupezeni anthu okay ine business yanga ndimapangira ku machinjiri dzina yake ndi bake me beautiful by harry okay. ya ndi- ndi ndimapezeka ku machinjiri ndili ndi shop so ndimagulisa ma accessories amakekewo ndiye mutati mwandifuna mukhoza ndipezera pa, pa shop yangayo pamapezekaso makeke obeka beka chani ya Ah, okay.
Yeah. okay chabwino tikufunirani zabwino zonse Zikomo kwambiri Zikomo. kucheza ndi anthu kukupitirira ndine okondwa kwambiri kuona nkhope zosangalala za anthu amene asonkhana malo ano kumagawana nzeru uh, zosiyanasiyana zimene zingapitise patsogolo mabizinesi awo nde apaso ndili ndi munthu uyu amene tikufunanso ticheze naye mwakanthawi pang'ono ndikuona mwanyamulatu mapepala ndinu apulotoko ifetu ndi apulotoko amene timayendesa zinthu zosiyanasiyana kuti azimayi atchene mmene mukutioneramo kuti tiwale inde Timayendesa inde zimenezi. inuyo. Inde. Mhm. ndikufuna ndidziwe zachitika zachitika bwino kuti ndakumana ndi inu apulotoko ndikufuna ndidziwe kuti kuti mukhazikitse muyambe kupanga zi- mapulani okuti kukhale mwambo wakulu ngati umenewu zinakhala bwanji ifeyo tu as mabekers eti mmadziwa tinali ndi ngati magrupu a whatsapp osiyanasiyana timakumana ndi matchalenjizi ambiri nde tinaona zonena kuti ah, pali zinthu zinatu sizingathe kukambirana pa whatsapp zimachita kufunika kuti mukumane face to face kuti tigawane nzeru ziwiri zitatu tione kuti tithandizana bwanji ndi tipita pasogolo bwanji ndi chifukwa tinapanga zona kuti a azimayi tatini tipange siku tikakumanetu tikagawane nzeru ziwiri zitatu komanso tikaone ma challenges amene tikumana nawo kuti tingapa- tingapange bwanji overcome eyetu ndi chifukwa tinasonkhanisana kupanga siku kuti lero tipezeke kuno miziyana Ndithu. Wow. Wakhala ulendo wotani kuyambira poyambirira mpaka na lero tsiku limene izi zatheka. ulendo wakhala wabwino komanso wakhala ndi zovuta pamene pali zabwino zovuta sizimalephera mudziwa kuti adzimayi kuti ena uwapange konvisi kuti "Ah, tatiye tikapangeni Yeah, zakuti koma kuti function wavuta. itheke mene ikonekeramo chuma chalowa nde kuti azimayi atuluse limodzi limodzi zimakhala zovuta koma wakhala ulendo wabwino chifukwa chonena kuti anthu anadzipereka mukaona anzanga athamangisa mafailo kuyambira day 1 mpaka na day la lerolo kuti china chilichonse chikhale mmalo mwake ndi chifukwa function iyi ikuoneka chonchi chifukwa azimayi tonse tinagwirana manja Eh.
chabwino kodi aka kakhala koyamba ndi komaliza anthu kukumana kapena pachitikabe ah, madongosolo ena okuti ah, zochitika ngati zizichitika chitika akatu ndikoyamba koma sikomaliza okay mafunction akubwerabe and tanena kuti aka ndi kongotsegulira chabe tikubwera inu ndi muzabwera and muzaonanso zoti kuti zinthu zasintha kodi chiyambi chimakhala ndi zinthu zina zovuta koma mukamadzabweranso muzaona zoti ah, anthu ajatu zinthu zasintha ali standard ina eyetu
Ah, okay chabwino ife tidzakhala okondwa mukadzatiitananso kuti tidzabwere ku mkumano wina sitikufuna kuti ukhale omaliza chabwino inu ngati mwapezeka malo ano ndi kuti ndinu a baker Eh, ndi choncho eti Nde. mumakumana ndi ah, mavuto otani pa bizinesi yanu Eh, pa business yathu tikukumana ndi mavuto mavuto ambiri vuto lalikulu limene tikukumana nalo ndi losowa white sugar inu mukudziwa bwino kuti kuti tibeke keke ija ituluke bwino timayenera kugwiritsa ntchito white sugar white sugar kumalawi kuno wa Illovo sakupezeka Yeah. white sugar imene tikugwiritsa ntchito tikumachita kugwiritsa ntchito wa mozambique wa zambia Wa South kapena wa south Africa. africa Mm. paketi tikugula 80000 so mukuona kuti tikagule sugar 80000 tipangire keke nde timpange convince customer kuti keke iyi tigulitsa 50000 mm. zikumakhala zovuta mm. ma challenges mm. ena amene tikukumana nawo nonena kuti zinthu zinaso zakwera mm. panopa zinthu zikukwera each mm. and every day mm. nde kunena kuti usinthe lero price mm. mawa usinthe price tsiku lina usinthe price mm. zikumativuta tikukumana ndi mavuto ambiri mm. chifukwa chonena kuti kwacha yathu sikukhazikika Mwina mukuona ngati pakanachitika chani kuti mwina mwake ah, zinthu nkukhala stable bwinobwino pakanachitika chani kuti mwina mwake ah, ifeyo mwina nkumayimba lokoma ngati ma baker ifeyo ngati ma baker timaona zonena kuti chifukwa amanena kuti madollars akuvuta amasowa pakati paja ndi chifukwa zinthu zimakhala ngati zikutani zikudula chifukwa choti zinthu zathu sitimagwiritsa ntchito za kumalawi kuno eti timachita kupanga import Eh, kuti eh. zifike konkuno Mm, nde timayendera madollars aja madollars aja anakakhala zonena kuti akupezeka m'mabankimo bwezi zinthuzo zili zotani Zinthu zo- zili zikupezeka. zophweka kuti zinthu zija tizigule kuchokera kunja zifike ku malawi kuno koma chifukwa chonena kuti madolars ukapita ku banki sakupezeka akumangopezeka pa black market ndi chifukwa zikumapezeka zonena kuti ma prices akungosintha each and every day eyetu mami Chabwino. tathokoza ndikukhulupirira kuti ah, zamveka bwino lomwe mwina papezeka mayankho pa mafunso amene mwina muli nawo kapena mwina ma solutions pa mavuto amene mumakumana nawo mwina muli ndi mawu ena aliwonse ofuna kuonjezera pamene tikupita kumapeto kwa macheza athu Ah, pamene tikupita kumapeto kwa macheza athu ndingolimbikisa pali azimayi ena amafuna atazakhala mabeka ngati mmene tilili ifeyo asagonje zinthu sizovuta zimangofuna kuyikira mtima ukangoyikira mtima zinthu zizimatheka ndizotheka ndithu azimayi tisamangokhala m'mako momo tiziphunzira ntchito ya manja kumaphika timandasi tizitumbuwa timakekezi tizitithandiza moyo wa siku ndi siku osamangodalira bambo kunyumba china chilichonse kupempha ayi chinachilichonse osamadikira kupempha Ayi, Eh, eh.
iya ndathokoza zikomo kwambiri mwayipatsa moto Iyi ndayipatsa moto mami ipemerere chifukwa chonena kuti mwabwera kunoko tikunyadira kwambiri mpeso ndoko zikomo zikomo iya imenemo Ah, ndi mmene afotokozera ndikukhulupirira kuti ah, zamveka bwino lomwe nde mukaona uku ah, akukonzakonza madyedwe paja ena anadzafotokoza kunena kuti ah, pamalo ano palowa ndalama ndithu zochuluka kwambiri kunali kusonkha eya kuti ah, pakhale zakudya za mtengo wapatali chonchi eh, kunali ndithu eh, kuthandizana nzeru patalipatali kuti zinthu zikhale zapamwamba chonchi nde tikhala tikhala tikumaona mmene zinthu ziziyendere eya kwina sindiziyankhula ya muzingoona mmene ah, zinthu eh, zikuyendera eya zakudya ndithu ndi zimenezo zopangidwa ndi mabeka omwewa amene akonza ndithu mwambo wa padera umenewo mwambo wa mtengo wapatali nde tili pano kufuna kuona kuti kodi mwambo umenewu uyenda bwanji kodi uh, zokambirana pa, pa mkumano umenewu ziyenda motani nde mukhale pomwepo musandisiye ndekha Ikudutsa mzambiri mnyono Koma atate Adzayankha mutawi yake Sindapempene kuti andipatse mphatso

ndikupitirira kucheza ndi anzanga osiyanasiyana pano amene nawonso ali pamalo ano pa bakers meet and greet yakuno ku blantyre nde apa ndilinso ndi mzimayi mzanga dzina lija ine ndi mrs kazembe Mm. kuchokera kuti kuchokera ku blantyre machinjiri kwa amene mmatsatira bwino lomwe programu ya maiti ngati nkhope isi yachilendo tinachezapo nawo nthawi ina si choncho eya zoona ndiye pano takumananso kuno ku blantyre uh, bakers meet and greet ndine okondwa kwambiri uh, mwina timafuna tingodziwa chimwemwe chanu ndi chotani kuti uh, muli nawo pa mkumano umenewu chimwemwe changa ndi chambiri chifukwa chonena zokuti tikakumana chonchi zimakhala zinthu zabwino Tima- nthawi imatisowa mabekaz yokumana kuti tikumane chifukwa cha mabize kumano tikakumana chonchi chimakhala chinthu chosangalatsa kwambiri komanso timamva kukoma ife kuti umakhala kuti mwayi ndithu wapezeka takumana tonse pamodzi kudziwana kucheza kugawana nzeru ziwiri zitatu Eh, ndithu mukuyembekezera zotani mukayang'ana aMalawiwa mukuyembekezera zotani pokutha pa mkumano umenewu apapa tikuyembekeza kuti tikamatha mkumano umenewo tikhala kuti tatolapo ziwiri zitatu taphunzirapo ndithu zambiri kuchokera kwa azinzathu ndithu ndichoncho kuti tikamachoka pano tikhala kuti zambiri zochokera mwa anzathu ta- tadziwa nawo taphunzira chabwino dzina la bizinesi yanu anthu angakupezeni bwanji Uh, Lukias Foods Catering and Services ku Machinjiri ku Blantyre ndili pa TikTok ya ndi ena ndi enaso amene ndinagwirira ntchito ndikuti ambiri akundidziwa koma ndine odziwika chabwino tikufunirani zabwino zonse zikomo zikomo kwambiri umo ndi mmene ndithu ndikuchezera ndi azimayi osiyanasiyana amene ah, asonkhana malo ano nkhope zachimwemwe nkhope zokongola nkhope za msangala ndikulandireni zikomo kwambiri dzina lija komanso komwe mwachokera okay ine dzina langa ndi cynthia manyozo ndachokera ku chileka kuchokera ku chileka kubwera kuno ku museum kuti muzakhale nawo pa mkumano uno mwasiya china chilichonse kubwera kuno cholinga chanu ndi chani ineyo cholinga changa kwambiri nkukumana ndi mabeka anzanga actually lero ndo i've traveled all the way from lilongwe because i really wanted to have this time so i believe kuti pa- pa- mukakumana anthu awiri angapo mumaphunzitsana nzeru mumathandizana ngati business ya baking ndimakhulupira kuti palibe amene amakhala perfect Mm, mm, so zoonadi. umaphunzira from your friends umaphunzira from ma videos ndi ngati pali mwayi okumana ndi azinzako ndachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikumane because ndi ndichikhulupira kuti tikhoza kuphunzira zambiri from azinzanga mwina business imeneyi mwayipanga kwa nthawi yayitali bwanji bizinesi ya baking sinapange kwa nthawi yaitali kwambiri mwina ndikhoza kunena kuti 3 years koma yakhala passion yanga kuti ndimafuna nditakhala beka so because it has been my passion Yeah. nditayamba ndimakhala osangalala even nditakhala kuti ndakhala mu industry mnthawi yochepa okay yeah chabwino nkutheka kuti mwina alipo wina wake wakhala akufunitsitsa kuti nayenso ayambe zobekabekazi komano mwina amagwa mphwayi ndi zina zotero tamulimbikitseni muli phindu mmenemo mu baking muli phindu muli phindu osati longopeza ndalama lokha koma for baking ngati kwa ineyo ndi passion so ndikakhumudwa ndikaona kuti mwina ndilibe zochita ndimangoti okay ndipita kitchen kwanga ndikaone kuti ndikatuluse chani at the end ndipeza ndatulusa chinthu chabwino kumgulisa munthu ayitanisaso so mu baking muli phindu kutengera kuno kuti limatha kuthandiza your mind komanso kuthandiza ngati kapezedwe kena ka ndalama despite ntchito kukhala ka housewife baking payokha munthu ukhoza kupeza kuti azimira payokha ndikumapanga zinthu zako bwinobwino yeah chabwino masomphenya anu ndi otani ineyo masomphenya anga ndikufuna nditakhala beka odziwika bwinobwino mmawe muno ndimadziwa mBlantyre muno ndi makastoma Yeah. even ndikakhala kuti ndapita kandi ku Lilongwe amandiuza kuti tandipangireko timacupcake chani so i believe kuti not being only serving Blantyre i should be able to serve malawi Dziko lonse. kuti anthu akhoza kuona kuti "Pa- mukapita kwakuti can you try this one Yes. kapena tili ndi function yakuti so amene masomphenya anga to build my business uh, to serve a lot of people Ah, okay, chabwino. Yeah. dzina la business yanu mumapezekera kuti okay so ine ndinakati timapezekera ku Blantyre chileka uh, dzina la business yanga ndi creamies at Skype uh, pa facebook ilipo pa tiktok ilipo pa whatsapp

monga mmene mukuoneramu ndili ndi mzimayi nzanga apa kuoneka wachimwemwe kwambiri mwasangalalatu kwambiri ndasangalala kwambiri mwasangalala kuti mwabwera nawo pamkumano umenewu Eh, ndasangalala kwambiri poti mabakers nthawi zambiri sikawikawi kukhala malo amodzi ndi kukumana but this is a nice thing Okay, yeah okay. dzina lija ndi komwe mwachokera komanso dzina la ah, kampani yanu okay ine ndine vanessa muyasolaha mrs Okay. ndimakhala kwa Keni company name chef in the house catering services ah okay chabwino Sure. tathokoza zikomo kwambiri
halo zikumveka eti ndimangofuna kuti tigawane kuti ngati beka 24 hours yathu tingayigawe motani ne kuti mu 8 hours muja tipatulemo nthawi yonena zoti tikhale ndi ma friends because you can't be a baker iweyo osakhala ndi ma friends atakugule katundu ya ndi abwenzako sichoncho ma friends ndi amene amatipanga support sichoncho mabakers eh uyipatule kaya nzako akulira uthamange nzako kaya ali kuchipatala iye asinakwanisa kukuphikira ni mabeka what's that you need to manage your time bwinobwino nazo upezebe ka 30 minutes ukamuone nzako komanso amanena zakuti yomaliza ndi faith As a baker, ukuyenera kukhala ndi nthawi yokhala pamaso pa Mulungu. For us to explore, for us to grow, ngati sitikhala ndi nthawi yokapemphera ndikukuuzani nothing. And ena zimatheka kuti Sunday, this Sunday, osapita ku church. The other Sunday, kaya ndi Saturday, osapita ku church. Kaya ndi Friday, osapita ku mzikiti. Let's manage our time bwinobwino ndikumapita kukapemphera.

mmenemo ndi mmene tamalizira programu yathu ya mayi tingathe pano pakanema wa mzati lero tinali mu mzinda wa blantyre ku museum kumene mabeka komanso ena amene amapanga mabizinesi ogulitsa zakudya anakumana malo ano kuti adziwane komanso aphunzitsane ziwiri zitatu kunali kuvina kumeneku kunali kuphunzitsana mmene angapangire mitengo kunali kuphunzitsana kuti kodi angaseve bwanji ndalama ndi zina zambiri zimene anzathu amenewawa anakambirana pa mkumano umenewu ndikukhulupirira kuti amayi anzanga kumene muliko mwaphunzirapo ziwiri zitatu kudzera mu mkumano umenewu komanso mwalimbikitsika kunena kuti musangokhala koma muyambe kutakataka muyambe kupanga mabizinesi osiyanasiyana kuti adzikupindulirani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku langa dzina ndi martha samuel pamakina panali precious voice ndikupempheni kuti mupitirize kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pano pakanema wa mzati ndapita